Ndị Igbo mụrụ m, unu abọọla chi o, kaanụ o, kedu ka unu mere? Biko nyenụ m aka tụsaanụ ozi a ka o ruo ndị isi anyị ya na Ọhaneze ntị. Ihe ndị be anyị na-eme na mba ndị ọzọ, eze Igbo n'elu, eze Igbo n'ala, eze Igbo na mmiri, eze Igbo n'ọhịa, bikozienụ nụ, kwụsịnụ ya. Unu na-ebutere ndị Igbo aha ọjọọ. Anyị alụchaala nke eze Igbo na Ghana n'afọ gara aga. Ugbuazi, ọ bụzi eze Igbo na East London, South Africa. Ee, eh? ama m na unu nwere obiọma. Anyị bụ ndị Igbo maara ihe eze ọbụla na-arụrụ anyị na mba

They will twist the facts and blow things out of proportion just to farm engagement. Ndị Igbo unu ma na ebe ọbụla unu nọ, anyị wụ threat to other people. I don't just know why. Ha na-atụ anyị ụjọ. And there is never a time in the history of this world e dere na ndị Igbo grabụrụ or naara mmadụ ala ha n'ike there is no place. Enweghị ebe ọ bụ but I don't know why the progress and the matters of ndị Igbo ji na-afụ ndị mmadụ ụfụ n'ahụ. I don't know why. Amaghị m. Ọhaneze biko, we are tired of all this eze this and eze that. Anyị na-agba mbọ ịkwalite the Igbo brand. Ọ bụrụzi our carelessness that will be bringing us down. Eh? Since these countries don't want to understand anything about Ezendibo Nabiha, why don't you use chairman or Igbo leader? Many people have been tagging me to all that is happening in South Africa, and honestly, I think I'm fed up. Otu aka nwanne nwanne anyị nwoke from my place itself mba anọ ị gara zụrụ a building 135 million rand

Please, you all should stop this Eze Igbo this and that, unu kwụsị ya. It will only breed jealousy and contempt. Use another nomenclature for it. Let it be Igbo leader or chairman. Hapụnụ president na eze before ha sị na unu chọrọ ịbụzi their president. Biko nụ, ana m agwa ndị Igbo ihe a, unu gaa na mba ọzọ, unu jilalụ, unu nwee ihe a na-akpọ mmụọ njilalụ, unu nwee ihe a na-akpọ mmụọ njilalụ. ọwụ mgbe ọbụla unu na-egosi onwe unu na unu kacha mee nke unu kacha mara ihe na unu kacha nwee ego unu nna ee unu nwee mmụọ jilalụ mmụọ njilalụ sụkọlata na ama unu ofu ebe na onye gaa na be rome gị mee ka rome gị mara otu ndị ọzọ si eme gị jikọta onwe unu onwe unu e, e, e, ebe ọbụla a kpọrọ aha ndị igbo mere nke ndị igbo mere nke a ọ naanị unu bi ebe ahụ nna ee ihe nke ọ dị gịnị all this our this our loud nature na-eme ndị a abịa bịa bịa na- bịa na-efili na na na anyị na-achọ i- i- i- i- isụkpu ha unu ana-ahụ ka ndị China na ndị Jews si eme ọwa ahụ ọhaneze biko nụ enforce that law I know na unu abango this eze Igbo title shit please try and enforce them enter flight banye n'ụgbọelu and move to South Africa and save us the stress and noise of those idiots bikonu all this hula baloo doesn't make sense igbo is igbo data now for every bikonu dododododo nyere nụ anyị aka nele anya this video agara m Anambra recently na community a na-akpọ Nteje Yes, e nwere over 100 plots of land bụ C of O. Nteje wụ the community na-ehostu Anambra Airport ha na Ụmụeri. They are hosting the Anambra Airport. So ọ bụrụ na ị na-achọ ime investment now, mm, these lands are up for sale. E nwere ndị 15 million, nwee ndị